Salamu alaikum kanubaga cɛ ani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba Bariya Média ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ an b'a fɔ aw ɲɛna cogo min nin ye Bariya Média ka plateau des artistes ye dɔgɔkun o dɔgɔkun an b'an ka artiste ba saba sɛgɛrɛ an ka foli bɛ an ka seko tigiw ani dɔnko tigiw an ka foli ni tanuni a bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi an b'an ka artiste ba dɔ fɛ yen salamu aleykum an ka foli ni tanu bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen sanga ni a ka wagati bɛɛ lajɛlen na an bɛ ala fo dan tɛ foli min na n'an ye masa in fo an b'an ba n'an faw fo ayiwa ne kanubaaw ne y'o de fɔ aw ɲɛna anw ka émission mandi o ye émission jumɛn ye Bariya Média ka plateau des artistes plateau des artistes dɔgɔkun dɔgɔkun an b'an ka artisi dɔ wele seko ani dɔnko kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɛ wele bila an ka jeli dɔ ma seko ani dɔnko kɛnɛ kan bi ne ye an ka jeli denmisɛnnin dɔ wele aw ye ne Ayida Jɛma Jabi ne b'a dɔn bi an ka jeli denmisɛnnin min bɛ ne bolo a tɛna kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ dɛ ayiwa ale wolola a la ka tila ka mɔ a la Nka aw ni ne an ka se ka nin émission lajɛ o tɛ ɲɛ fo an ka taa Bariya Média ka Facebook kan an ka abonné an ka taa TikTok kɔnɔ an ka taa YouTube sanfɛ an ka taa gɛlɛn kɔnɔna na inshallah jelikɛ min bɛ ne bolo a ye ale ka kuma i bɛ yɛlɛ i bɛ waju baba dɔ ye jelikɛ denmisɛnnin min yan an bɛɛ lajɛlen ka ma Zanden Sedu Jabate dɔw yɛrɛ ko TikTok jeliba Sedu sa

an kɔni b'i dɔn zanden jelikɛ sedu jabate TikTok jelikɛ mais a ka di ne ye i yɛrɛ k'i da don i tɔgɔ la k'a fɔ an ɲɛna parce que i tɔgɔ cayalen bɛ dɛ siga t'a la tɔgɔ in cayalen bɛ dɛ ok ka foli di lamɛnbaga cɛman ni musomanw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔnɔ ne tɔgɔ de ye Basedu n jamu ye jabate awɔ nka k'a fɔ n ma ko Zani den n y'o sɔrɔ n fa de la kɔmi caman bɛ ale dɔn Zani Jabate n'i y'a tɔgɔ fɔ maa min ye jamana in kɔnɔ yan maa dogolen tɛ ale yɛrɛ fatura ala y'a minniji dɔgɔya donc ale tɔgɔ de dalen bɛ n tɔgɔ kan o kosɔn caman b'a fɔ n ma ko Zani den o tɔgɔ in na sira ye

Ala b'i lafa n'i ko k'i ban Ala b'i barikatigiya n'i ye ne faw fo ne faw ka ca Zani Jabate Bakari Jabate Lamusa Jabate Dawuda Sangare ani Alu Fane olu bɛɛ ye ne faw ye n faw ka ca o tuma na fɛ ne ni aw an content nen don bi kojugu kojugu sabula an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔba dɔ an k'a dɔn ale sara mais a ma ban dɛ ale den balolen don bi ale ni ne bɛna baro ɲɔgɔn fɛ wagatinin kunkurunin mais a tɛna kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ dɛ ee sedu jabate zande ye o faamuyara mais sababu jumɛn de y'a da e tɔgɔ ma ko tiktok jelikɛ sababu min y'a da ne tɔgɔ ma ko tiktok jelikɛ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la tiktok ko in ne b'a daminɛ don min na n y'a daminɛ ni tulonkɛ de ye k'an yɛrɛ lanisɔndiya nka n nana a ye n bɛ kuma minnu fɔ a ka di bunadamadenw ye dɔw bɛ n wele u b'a fɔ ko n ka video kɛ n ka kuma nin thème in kan ka kuma thème diyadiya donc n kɔmansera ka t'o de la finalement mɔgɔw nana ka na n dɔn caman b'a fɔ ma la ko tiktok jelikɛ unhun mais n tɛ ne yɛrɛ ka ko bi fɔ ni cɛ min ka yamaruya ye unhun o de ye jelikuntigi den ni jelikuntigi mɔden ye unhun n'o ye karamɔgɔ Burama Sumano ye unhun kiri donso jeli masaren jeli unhun kɔrɔtɛ fabu ni sɔgɔma fabu unhun nuru soma katabali soma unhun jelikɛ min ye so di yan ka tila ka so ɲɛkɔnɔ di yan unhun o de ye Bakari den karamɔgɔ Burama Sumano ye unhun Ne ka ko finman ni n ka ko jɛman fɔ n'ale ka yamaruya de nka tiktok ko in farala a kan o ye n sankɔrɔta de ko tɔ ni caman bɛ n wele ko tiktok jelikɛ
ne b'a dɔn nin wagati la farafinna farajɛla bɛɛ lajɛlen tulo b'i la kɛrɛnkɛrɛn na tunkarankew bɛɛ bɛna faamuyali sɔrɔ i ka nin kuma in na donc y'a ta lajɛ

sedu jabate zande n'an bɛ ko tiktok jelikɛ voilà donc o jamu in n'i b'o majamu parce que bi an k'a dɔn dɔw peresera wari kɔrɔ kojugu n'an ye nin yɔrɔ fɔ a bɛ digi mɔgɔ dɔw la mais n'i ye fɛn min kalan k'a dɔn n'i ye wari sɔrɔ a la a ka di mais n'i ma wari sɔrɔ a la n'i y'i jɔ ka kuma yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ na nin ye nin kalan kɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya na ayiwa mɔgɔ t'a daja mɔgɔ wɛrɛ la ka tɛmɛ i yɛrɛ kan dɛ n'i bɛ fila majamu a fɔra ko fila den mɔgɔ naani siga t'a la mais n'o fɔra yɔrɔ min na jamu fana bɛ diferansi ka bɔ ɲɔgɔn na siga t'a la jalo bɛ yen jakite bɛ yen sidibe bɛ yen sangare bɛ yen siga t'a la an bɛ dɔw bɛ yen mais n'i bɛ jalokaw yɛrɛ majamu bon n'i bɛ fila jamu

fila den naani yɔrɔ tumani ɲamɛ ani ngata o ye fila den naani
ne ko est-ce que question bɛna bala ne ka jeliba la bi ne ma da la kosɛbɛ dɛ parce que n'i y'i jɛngɛ a b'i kunbɛn sira la donc nin b'a jira ayiwa karamɔgɔ Burama Sumano ale caman tɔma k'a nɔfɛ dɛ sedu jabate zande Tik Tok jelikɛ est ce que alibumu b'i bolo ou bien jatigi fasa de jatigi fasa de bɛ n bolo bon n ma alibumu bɔ fɔlɔ i b'a dɔn ni jatigi caman ba ma sɔrɔ n'i y'a mɛn ko ɲamakala maa dɔ de bɛ kala kari la i y'a ye dɔnku alibumu ko ye jatigi ko yɔrɔ niveau de ye n m'o fanga sɔrɔ fɔlɔ ka Album bɔ nka n kɔni ye maquette caman kɛ n ye maquette caman kɛ jatigi dɔ ye oke o faamuyara ni ala sɔnna ma e bɔlen kɔ Bariɲa Media ka plateau kan n'ala sɔnna ma ala ni sababu ɲuman caman caman bɛna fara jatigiw kan sera zande o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la don premier min na e ye vidéo fɔlɔ fɔlɔ min kɛ k'a bila Tik Tok kan eseke i ye kuma ni min fɔ o b'i kɔnɔ
Don fɔlɔfɔlɔ min na ne ye vidéo fɔlɔ min kɛ unhun k'a bila unhun Tik Tok sanfɛ unhun ne kumana balimaya de kan unhun nin wagati la a k'a dɔn Zande de b'an bolo Tik Tok jelikɛ i ye kuma min fɔ a ka di n ye nin wagati la i ka hakili lajigin o la parce que farafinna ni farajɛla i ka da la bɛɛ lajɛrɛlen ɲɛ b'i la siga t'a la voilà
ne kumana min kan o ye badenya ye unhun balimaya balima ye ala ka se de jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn mɔgɔ kana ban i ta la ko lujura don maa kana ban i ta la ko bolokolon don ni maa min balima y'i sen n'i bolo fila siri ka t'i fili kungokolo fantan bantan kɔnɔ n'i ye fɔnibaa ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ la a fɔ i fɔnibaa ye k'a ni ce i ka segin i balimaya ma Bawo i sirikun sababu n'i y'o k'i fɔnibaa la n tɛ i ka saya sababu bɛ bɔ a la balima ye ala ka se de jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn kana ban i ta la ko lujura don kana ban i ta la ko bolokolon don nka a faamu k'a fɔ ko kulusijala de fana ka kɔrɔ ka tɛmɛ sinji kan ne nin vidéo fɔlɔ de kɛ ka nin bila dɔnku nin vidéo kɔfɛ maa caman nana Ka n'u abonné n na dɔw y'a jira n na hali bi ko n ka kuma furu kan dɔnku n ye vidéo fɔlɔ la min k'o la n kumana nin fɛ de bawo muso bɛ bɔ a ka so ka taa wali du de jɔ kumadonso b'a fɔ ko muso sɔnnen ye jiriba de ni jiri sɔnna a turu yɔrɔ a bɛ feere bɔ n'a ye feere bɔ a bɛ den kɛ n'a denna maaw bɛ sigi a suma la maaw b'a nafa sɔrɔ Nka ni muso kelen ko k'a bɛ ban k'a kelen bɛ se ka kabila kelen ci dɔnku n kumana ni sentiment ye n y'o vidéo kɛ ni thème min ye n y'o kɛ fɛ a hinɛ n'a makari ka bon ja kanu ma nɔgɔlen dɔn wa kanu ma maaba dɔn san joli kalo joli i bɛ dennin nɔfɛ tu tu la don min kama i bɛ t'a nɔfɛ u ka so o don kama hali silamɛya ba kɛmɛ fila tɛ bamanan minnu fɔ i b'o de sɔrɔ o don se ka toka ma se yɔrɔ minnu na i b'o de fɔ nka denni y'a ka dannaya da i kan an bɛ don min na ko bi hali k'i kɔ don i bangebaa fila su la o ka gɛlɛn janko k'i kɔ don i bangebaw ɲɛnama na denni banna faso la k'a kɔ don a sinjiw la ka t'i nɔfɛ i faso la nka e ma se ka maa foyi sɔrɔ bi k'o k'i faden ye o kɔ e ma se ka maa foyi sɔrɔ bi k'o k'i sina ye o kɔ n balimakɛ n'i ma sabali a faamu k'a fɔ ko a kɛ k'a ka juru to ma donc n ye nin video fɔlɔ in de poste nin poste dɔ fana n'a ye o diyara mɔgɔw ye ka tɛmɛ kɔrɔlen kan
awɔ i y'a faamu n y'a faamuya zande jelikɛ an ka tiktok jelikɛ nisɔn dumanba ale ka balimaya n'i y'a lamɛn dɔrɔn sɔnni ne yɛrɛ tun sigilen ɲɛji bɛ bɔ hali n'a y'a sɔrɔ e t'i balima fɛ e diminen don a kɔrɔ ni e y'ale ka nin balimaya in lamɛn dɔrɔn i bɛ segin kɔ joona joona aw bɛ ɲɔgɔn minɛ ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ale kumana furu fana kan n'i y'a ta k'a lajɛ ne y'o de fɔ hali n'ale tɛ ka a sen da faw sen da nɔ na e ko faw y'u sen bɔ sabara min kɔnɔ a yɛrɛ sen t'o kɔrɔ dɛ a sen b'o kɔrɔ dɛ zaniden o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko e ye video dɔ kɛ k'a bila tiktok kan video in basilen don an musow kan mais i ma kuma dumanba fɔ musow ma yɔrɔ la dɛ ko ko i ka ko ni cɛ ko ka bon sinon kuma tigi ye ne wele parce que a y'i ka affiche publier quoi a ye weleli kɛ ko nin de bɛ ne bolo ne kun ko awɔ n b'a dɔn affiche in yɛrɛ ma jigin fɔlɔ ko n terimuso

fɛn min don la ko o sujet dévoilé mɔgɔw k'a faamu. Unhun ok ne balimamuso nin tɛ Zaniden tiktok jelikɛ ka erreur ye nin ye ne de ka erreur ye nin yɔrɔ in na n bolo bɛ n kɔ bɛɛ lajɛrɛlen a ka dɔn wagati dɔw a ma nɔgɔn dɔɔnin ka fili de don dɛ sinon bɛɛ dama ka kan ni Ayida jɛman na n'i ko ko ka question min k'i ka artiste ko i ka jeli ko de bɛ k'a kunna mais tiɲɛ na ne ɲinɛna mais ni Ala sɔnn'a ma an bɛna zaniden ta retour la inshallah min tɛ nin emission in fana ye tuguni i ka question n b'a sɛbɛn k'a bila n'Ala sɔnn'a ma inshallah ee zaniden jelikɛ mhm. tiktok jelikɛ mhm. i fa tun ye gitarifɔlaba mhm. farafinna ani farajɛla mais olu ka wagati ani aw ka wagati kelen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mais mun ne mana ne gitari e tɛ se gitari la bon
bɛɛ n'i dakan bɛ Ala bolo, unhun, ni Ala ye jɔn da diɲɛ ko o ko kama, awɔ, foyi tɛ se k'o bali, unhun, Jabatela n'a kabila, unhun, ne kelen pe de b'a kɔnɔ min kɛra kumakɛla ye, anhan, hali n'i ye tama di ne ma ko ne k'a fɔ n tɛ se, unhun, n'i ye jenbe di yan n k'a fɔ n tɛ se, unhun, nka n kɔrɔkɛw bɛ yen u bɛ gitari fɔ, unhun, Kabisi Jabate, unhun, Bakari, unhun, Isa, unhun Bakari ye n dɔgɔnin nka Isa fana ye n kɔrɔkɛ ye bon a bɛ a bɛ batri fɔ u kelen kelen bɛɛ fana bɛ se ka jenbe fɔ nka ne yɛrɛ de ma fɔli kanu ne ye kuma in de kanu o kosɔn ne fa kɔfɛ ne ye n sɛmɛjiri kɛ karamɔgɔ Burama Sumano ye a ka kuma dɔn n'a se n'a bonya n'a karama an'a majigin la
an bɛ Burama Sumano yɛrɛ fo an y'a ta k'a lajɛ an ye denmisɛnnin caman ta nin studio in kɔnɔ yan c'est comme an ye mɔgɔkɔrɔba dɔw yɛrɛ ta don dɔ la u ko k'u karamɔgɔ de don olu yɛrɛ tun ka kɔrɔ ni Burama Sumano y'a don kan na mais an b'a yɛrɛ fo k'a barika da n'ale ɲɔgɔn cayara mali kɔnɔ a k'a dɔn jeliya a tɛ tunu inchallah an bɛ Ala deli a kana tunu fana mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ i ka jeli de b'i fɔ o diyara n ye i kɔrɔkɛ dɔ tɔgɔ fɔ Papisi Jabate ni a jirajɛma yɛrɛ ka foli tanu de bɛ s'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ ni Papisi bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna dɛ n b'a fo dan tɛ foli min na O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka ci tɔw jelikɛ jelikɛnin nisɔndumanba kunun jeliya hali n'a y'a sɔrɔ la i ma âge bɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ an bɛ ala deli i ka âge caman caman sɔrɔ ka mɔdenw ye ka fafu ye mais a ka di n ye i ye jeliden ye i bɔra jeli du kɔnɔ ayiwa i tilala ka taa kalan jeli karamɔgɔba dɔ fana fɛ kunun jeliya ani aw ka bi jeliya

ne e y'i weele k'o lasigi ka kuma aw cɛ unhun ni min y'a ban unhun i b'a sɔrɔ o t'i ka mɔgɔ ye unhuun donc ɲamakalaw ma tiɲɛ unhun jatigiw yɛrɛ de tiɲɛna unhun parce que jatigiw de bɛ ɲamakala dɔ wele unhun ka fɛn d'a ma k'a fɔ ko karimasina taa i ka taa n fɔ n balimaw ni sinjiw ɲɛna unhun taa i ka taa n fɔ kabila la unhun ɲamakala b'a minɛ kɛ nka e min ye ɲamakala wele k'a kɛ e ma tiɲɛni kɛ n'i ye ɲamakala wele ka sa na an ka so ni kunko bɛ yen n'a nana a mana kuma cogo o cogo a bɛ kuma ka dan dansigi dɔw de la a bɛ kuma n'a ka du tabiya n'a ka du danbe ye walima n'a t'a ka du danbe n'a ka du tabiya dɔn e n'a cɛ bunadamadenya a kɛnɛ ma i bɛ ko minnu kɛ n'a di ye o la a bɛ kuma o de kan nka a tɛ se ka taa kuma ka du kɔnɔ kuma kan wali kelen k'a fɔ k'a bɛ taa dɔ kɔrɔmatigɛ Ɲamakalaw tɛ jatigiw yɛrɛ de don nin waati in kɔnɔna n b'a dɔn mɔgɔkɔrɔ i faw tulo b'an na i baw tulo b'an na i dɔgɔninw yɛrɛ tulo b'an na i kɔrɔw fana tulo b'an na nin wagati in na i jeli ɲɔgɔn caman bɛna faamuyali sɔrɔ e ka nin kuma in na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ba sedu tɛ tɔw jelikɛ ye question dɔ bɛ yan ko k'i ɲininka ko fɔlɔ ko i fa tile la olu de tun ye kɛlɛbanaw ye mais bi ko aw jeliw yɛrɛ de kɛra kɛlɛtigiw ye k'aw de b'a minɛ ko n'a kun ma tile la k'a kun tɛ tile la ko mun de nana n'o ye aw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɔra k'i jaabi o kuma la ne ma fɛ ma kelen don mais différence dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i ye nin ko munumunu cogo o cogo a tɛ taa jatigiw wɛrɛ de kɔ e ka ɲamakala ye ne ye i ka ɲamakala ye dɔwɛrɛ an fila bɛɛ bɛ e kelen de tanu k'i bɔkolo f'i ye i bɛnbakɛ ye min kɛ k'o lakali i ye e y'a mɛn k'a fɔ ko ni o tigilamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na o ɲamakala dɔ a se bɛ e ye k'an fila bɛɛ weele k'an ladiya a se bɛ e ye k'an fila bɛɛ weele k'an labɛn ɔ ne e fili don pilasi ɲamakalaya ye fɛn min y'a fadenya kɔnɔ ka dun donc a ka to i bɛ kuma
donc ni jatigiw ye i ka ɲamakala wele ka kuma a fɛ karisa n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i ni karisa bɛ ɲɔgɔn na nin cogo la karisa tiɲɛ don wa a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a ka ca a la fɛn bɛ min na o keleya bɛ na o nin yɔrɔ ye maakɔrɔba kan ye dɛ nin yɔrɔ ye maakɔrɔba kan ye kosɛbɛ kosɛbɛ ok n b'a dɔn nin wagati kɔnɔna na

i bɛna kado ba sɔrɔ ayiwa mais n'i ye kelen sɔrɔ o n'a kado don n'i y'a fila bɛɛ sɔrɔ o fana n'a kado don dɛ ko jelimuso dɔ tun bɛ mali la yan nɔ mhm. c'est comme a bɛ yan hali bi mhm. i n'a fɔ a fana sara mhm. ko bi jeliw n'u bɛna kɔnsɛri kɛ u bɛna sumu kɛ ou bien u bɛna t'u jatigi fɛ yen u bɛ bazɛnw don sanuw bɛ don sakiw bɛ ta Ayiwa fɛn min yɛrɛ b'olu bila o wagati kɔnɔna na o tɛ jatigi la ko mais ko jelimuso dɔ ko mali la yan nɔ ko ale tɛ se ka pari ka tɛmɛ a jatigi kan sabula k'ale de bɛ ka taa jatigi deli ka tila tuguni ko jelimuso in ko k'ale tɛ mɛsi fɛ bi aw dun ka génération musomanw u tɛ pari ni mɛsi ma don u tɛ pari ni sanu ma don ok donc tito jelikɛ ni e sera k'a dɔn nin ye jelimuso min ye

I m'a
sɔrɔ ok ne kanubaw ne filɛbaw an ka question kelen ka kɛ zande jelikɛ kunna jelikɛ an ko jelimuso dɔ de bɛ mali kɔnɔ c'est comme a sara ou bien a balolen don ale ko k'i kana pari ka tɛmɛ i jatigi kan n'i bɛ ka taa i jatigi deli e kana fɛn don i yɛrɛ la min b'a la a ɲɔgɔn tɛ e de bɛ ka taa min deli a ɲɔgɔn t'o bolo ko ka jeliya kɛ danbe kɔnɔ an b'a fɔ TikTok jelikɛ mali kesɔn sɔrɔ o tun ye Bako Daɲɔn Ala ka lahara sɔn suma ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen Bako Daɲɔn de tun don donc an ka jeliba mali sɔrɔ se ko ye fɛn fila de gagné wali perdu an sɔrɔ an perdu la i bɛɛ an sɔrɔ fiyewu fiyewu i yɛrɛ ka sɔrɔ ni kanu tun ka di sa

U bɛ se ka mali région fila bɛ mali la n'o région fila in sɔnna sɛnɛ ma a ɲɛ bi naani ma ko ka dɔ bɔ damanda taa la ko an bɛ malo ko gɛlɛya la ɲɔ gɛlɛya bɛ bi TikTok jelikɛ zanden halisa i ye fɛn dɔ de fɔ fɛn min b'a la n'a nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya na aw kalanden min bɛ yen nɔ dan t'a la mais bɛn bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni ɲɔgɔn ye bɛn tɛ

N'i ye mikoro minɛ k'a fɔ k'e ye karamɔgɔ Burama Sumano ka kalanden ye n'a y'a sɔrɔ kalanden dɔ bɛ kɔfɛ a bɛ wuli ka n'i fo i ka kɔrɔ ye si la o a ka kɔrɔ ye si la o k'i n'a kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ basi kɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ kelen de la basi kelen kɔrɔ a bɛ wuli k'i fo

Kalanden minnu b'a la ou bien karamɔgɔ minnu b'a la n'u ka kalandenw tɛ bɛn na olu minnu ɲɛma da aw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bɛn don olu fana ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛna barajiba de sɔrɔ kalanden k'a sigi k'a karamɔgɔ tanu nin ye fɛn ɲumanba ye nin ye fɛn ye fɛn min b'a la ayiwa n'a man ca kɛ N'i ye baara min kɛ nin ye nin man ca ka kɛ dɛ mais an b'i yɛrɛ fo nin bɛ sɔrɔ i ka sabali n'i ka majigin ye parce que ni kalanden y'a place dɔn dɔrɔn ka sabali ka majigin i bɛ min kɔ karamɔgɔ bolo i b'o sɔrɔ mais kalanden ma taa yɔrɔ la ayiwa n'i kɛra karamɔgɔ yɛrɛ bolo dɔrɔn a bɛ tiɲɛ hali n'i ka waati wagati selen don jeli ni wajukɛla aw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na jeli dɔw bɛ yen bi n'u wulila kɔɲɔ na sinamusomaw kɛrɛnkɛrɛnna sinamusomaw kan sinamusomaw kelen bɛ se k'a wele jeliba wa mugan filɛ wa bi saba filɛ ou bien wa tan ni duuru filɛ ne fasa bɛna da i ka nin fɔ tan nɔ ayiwa n bɛ n comporter tan i k'a fɔ tan i k'a fɔ tan i k'a fɔ tan nɔ walasa ne sinamuso ka dimi ou bien walasa n ka sinamuso ka dimi Zanden an ka TikTok jelikɛ nisɔn dumanba ye walima n'o kɛra e e b'o kɛ n'o kɛra e la i bɛ to kɔɲɔ la ou bien i tɛ taa n bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la nka ni ma taa fɔ k'a ɲɛ k'a fɔ k'a bɛn kɛ n t'a fɔ k'a tiɲɛ sabu ne m'o ye n karamɔgɔ la karamɔgɔ Burama Sumano ka kalanbulon tɛ jeliya dɔrɔn kalanyɔrɔ ye dɛ danbe kalanyɔrɔ don mara kalanyɔrɔ don ladamu kalanyɔrɔ don o kosɔn ni ne ko ni ne wele nin sugu la ne tɛ taa hali ni ne taara n t'a fɔ k'a bɛn de n t'a fɔ k'a tiɲɛ
mɛ i bɛ wari in kɔni minɛ
ni n dahirimɛ b'a la n b'a minɛ ni n dahirimɛ t'a la i b'a sɔrɔ ala m'a dan n k'a dun de
ok nin faamuyara kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ burama sumano yɛrɛ fo ale ka kalanden zani jabate den basiru TikTok jelikɛ ka musokɔrɔbaw layɛlɛ ka cɛkɔrɔbaw layɛlɛ ka tila ka denmisɛnninw fana lakɔntan ayiwa son ka tila ka segin a kɔ tuguni ka na kɛ wajuli ye jelikɛ kelen min b'o kɛ bi mali kɔnɔ zani jabate den basiru jabate TikTok jelikɛ ayiwa kalanbulon basiru ni tɔgɔ ninnu ka ca dɛ mais tɔgɔ in bɛ e bɛ tɔgɔ in bɛ baara kɛ n'i ye la ni ni denmisɛnninw nana olu bɛ layɛlɛ ni mɔgɔkɔrɔbaw nana e bɛ wajuli k'olu kun jeliba N bɛ ala deli i bɛ sira min kɛ i kan'a bila i bɛ ka nin sira min tagama i ka continuer ta yarabi mɛ wagati bolodalen sera dɛ kɔmi an dɛmɛbaa ba dɔ bɛ yen don ale ye tarawele mamadu tarawele di dafejɛ farafinna ni farajɛla bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn donc e bolo tura la fitinin fɔ tarawelelakaw ye an ka sɔrɔ k'a kɔ don ɲɔgɔn na n'i yɛrɛ sɔnna ma n b'a dɔn dafejɛ ale bɛna pilɛsiriba k'i ye. Kunkaaraw b'a fɔ ko turamagan ni kanke jan muke musa ni muke dantuma n'a kana turuba de danfin biɲɛ ta ni ba sɔnna ba ko masa ni ba fara turamagan tigɛ dɛn ka kuru dana da i ta ba bara da i ta sinsare jo nana ani mutu kata jo ni tarawele ma jamukan dɔ ye
Non basiru ma kuma tigɛ munna a bɛ fɔ ko ni kɛlɛkɛ muru ma di turamagan ma ni kɛlɛkɛ tama ma di turamagan ma k'a tɛ kɛlɛ dabila n bɛ kuma ni n ka karamɔgɔ ka yamaruya ye don min na a bɛ fɔ turamagan ma ko kiri ani kisa kirikara ni kisa kiri kɔrɔ jɔni tanba ani muruni tanba nin don de turamagan ko jata ma ko ni jata ma kɛlɛ d'ale ma k'ale turamagan b'a yɛrɛ faga waati min na turamagan ye ba tigɛ a fɔra ko ni ba fara turamaga tigɛ dankan ni ba jara turamaga tigɛ dankan kuma in kɔrɔ ka lamɛn dɛ
turamaga y'a bolo de tigɛ k'a joli de kɛ ji la ni ji dara o kosɔn u b'a fɔ ko ni ba fara turamaga tigɛ da n'a jara turamaga tigɛ da

parce que e ka wagati kɔni selen tɛ e ka wagati tɛmɛna yɛrɛ de sa
nka hali bi n bɛ kuma laban di ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ maliyɛn cɛman ni maliyɛn musoman bɛɛ lajɛlen fo ka jatigi cɛman ni jatigi musoman bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan surtout zanɛnden jelikɛ ka di aventure ye kojugu tunkarankew n ka foli b'u ye u bɛ n ka video ta u b'a bila u ka page kan u bɛ n ka video ta u b'a bila u ka statut kan donc o foli d'u ma n'i y'a mɛn zanni den zanni den bi ne tɛ olu de don kɔfɛ foli ni tanu n b'a di n karamɔgɔ ma hali bi n tɛ sɛgɛn ale foli la walayi n tɛ sɛgɛn bakarijan foli la

O kɛlen an kanubagaw an filɛbagaw wagati min tun bolodara ka balimamuso ma ayida jɛman jalo ni ne ma fili ma ɲinɛ wagati na ni cogo an kɛrɛfɛ n' an ka wagati sera an b'an ka partenaire fo dan tɛ foli min na an bɛ taa maɲanbugu janjigila an ka morikɛ bɛ n'an bɛɛ lajɛlen kanimɛ wagadu morikɛ mahamadu bagayɔgɔ an ka foli ni tanuni a b'a ye dan tɛ foli min na ayiwa n'an bɔra maɲanbugu la an bɛ taa min an bɛ taa gɔlifu la bakɔjikɔrɔni gɔlifu an ka morikɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ tugun n'an bɛɛ lajɛlen kanimɛ sɛki salati kante an ka foli ni tanuni a bɛ se sɛki salati ma dan tɛ foli min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ boli biribiri an b'an kun da samɛ kan n'an sera samɛ dɔrɔn taliba sirafara la an ka morikɛ fana bɛ yen nɔ kulubali masasi an ka foli ni tanuni b'a fana ye dan tɛ foli min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ boli an bɛ taa an ka tunkarankew fɛ yen nɔ n'an taara an ka tunkarankew fɛ an bɛ don min an bɛ don ameriki kɔnɔna na mayi tunkara an b'i fo dan tɛ foli min na marakamuso ni mobili kilew caman caman an b'a fɔ nafe sajɔ jatigikɛ jatigimuso nabintu jakite jatigimuso badiya media bɛɛ lajɛlen ka mayi tunkara an ka foli b'i ye tata tunkara an b'a fana fo ameriki kɔnɔ an bɛ taa ɛsipaɲi ayiwa an yɛrɛ ka numukɛ kelen bɛ yen bɔkari fane jɛnɛba sɛki jatigikɛ an ka foli ni tanuni a bɛ s'a ma ani badiya media bɛɛ lajɛlen ka bɔkari fane an bɛ taa kotoni mari kulu bɛ an ka foli ni tanuni a bɛ s'a fana ma ayiwa an b'an munumunu an bɛ na an ka ba maliba kɔnɔ yanni an ka na yen fɔlɔ an bɛ taa burukina an bɛ burukinabɛ bɛɛ lajɛlen fo buwa siriman fane daraɲuman belebaba y'ale ale bɛ burukina an ka foli b'a fana n'an nana an ka ba maliba la ayiwa an b'an partenaire bɛɛ lajɛlen fo inshallah ni minnu m'u tɔgɔ mɛn na émission wɛrɛ la aw bɛna aw tɔgɔ mɛn o la an b'an partenaire bɛɛ fo suguba kɔnɔ an ka wuruzo bɛ yen nɔ an ka bi je fila min tun b'an bolo o tun ye wuruzo de nɔ ye donc an b'a fo a ka kanu dumanbaw la fo yan fɔ a ka bitigi kɔnɔna na ne kanubaw ne filɛbaw aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata jeli wɛrɛ ka kɛnɛ kan i n'a fɔ artiste wɛrɛ ka kɛnɛ kan bi zanden n'an bɛɛ lajɛlen balima baseyidu titɔ jelikɛ burama sumano ka kalanden aw yɛrɛ bɔra k'a lamɛn a y'a dɔ don kalanbulon la sisan a ye caman fɔ an ɲɛna a y'o mɛn an ka foli ni tanuni a bɛ se bɛɛ lajɛlen ma aw ni ne a k'an bɛn dɔgɔkun nata bye bye a ciao